Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Patadutsa sabata zingapo kutamveka malipoti amene amaonetsa kuti banja lapakati pakatswiri woimba nyimbo za uzimu Miracle Chinga ndi Patrick Mpukunya latha pa 27 March mchaka cha 2024 zaululika tsopano kunena kuti woimbayo wakamang'ala ku bwalo la milandu la Blantyre Magistrate kuti akufuna banja lake ndi Patrick Mpukunya litheretu. Nkhaniyi yapanga anthu ambiri pa masamba a mchezo kuyikapo ndemanga zawo zosiyanasiyana pamene ena akumuyikira kumbuyo ndipo ena akuti akanangopirira ndipo kutsogoloku mwamunayo akanasintha. Miracle Chinga ndi Patrick Mpukunya anakwatirana pa 4 Septemba mu chaka cha 2021 pa mwambo umene unachitikira mu mzinda wa Lilongwe ndipo ukwatiwo udagwedeza anthu ambiri mdziko muno popeza unadziwika kwambiri pa masamba a mchezo potsatira kuti iyeyo mbuyomo anali pa ubwenzi ndi mwini wake wa Mikozi Bright Chiligo komatu anthu ambiri mdziko muno adzidzimuka kuona kuti Miracle-yo ali paliponse kukudzana ndi nkhani yothetsa banja lake ngakhale kuti iyeyu akufuna kuti banjali lithe mwamuna wake akukana izi kuti sakufuna banjali litheretu pakadali pano bwalo la milandu ku blantyre layamba kale kumva kuchokera kwa mboni pa nkhaniyi mwa zina miracle chinga anauza bwaloli kunena kuti mwamunayo wakhala akumuchitira nkhanza zambiri ndipo chitsanzo A Chinga anati mwamunayu mu nthawi ina anamumenya modetsa nkhawa ndipo izi zinamupangitsa kuti mimba yomwe anali nayo ichoke. Koma Patrick Mpukunya anakana za izi. Bwaloli linamva kuchokera kwa mboni za Patrick zomwe ndi mnzake komanso mchimwene wake amene amaperekera umboni kuyesera kuti mwina banjali lisathe. bwaloli linaletsa atolankhani kukhala ndi kumvera mlanduwu ndipo likuyembekezereka kupereka chiganizo posachedwapa akamva mbali zonse zokhudzidwa miracle ndi patrick ali ndi mwana mmodzi wamkazi amene dzina lake ndi mirtrick chimene ndi chidule cha mayina awo oyamba miracle komanso patrick sabata zitatu zapitazo miracle chinga anatulutsa nyimbo yake imene anayitcha kuti mseri ndipo wathandizana poyimbapo ndi evance meleka imene ikuchita bwino m'mawailesi komanso pa youtube popeza yaoneredwa ndi anthu opitirira 600,000 mukanthawi kochepa ngakhale izi zili chomwechi kuti woyimbayo akufuna kuthetsa banja lake iyeyu tu sakutekeseka ndipo tsiku lomwelo lomwe kumamveka nkhani zothetsa banja lake kukhotilo iyeyo anayika pa tsamba lake la mchezo la facebook akuvina modikula nyimbo ya eliza mponya ndipo kanema wovinayo zikuonetsa kuti anajambulidwa posachedwapa ku mwambo wa mayimbidwe ena amene anachitika mdziko muno aka si koyamba kuti banjali likaonekere ku bwalo la milandu ndi nkhani yothetsa banja popeza mayi ake a miracle a grace chinga amene anamwalira pa 16 march mchaka cha 2016 anakaonekeranso ku bwalo la milandu pa nkhani ngati yomweyi pa nthawiyo pamene ndi mwezi wa february mchaka cha 2007 a grace chinga anauza bwalo la milanduli ku blantyre kunena kuti mwamuna wawo a rogers moffat sakhala nawo pafupipafupi limodzi kuchipinda koma amakonda kupanga zibwezi zomwe zimawapweteka iwo kwambiri kamba kakuti a moffat sankapezekapezeka pa khomo a grace chinga anangoyamba kupemphera kwambiri ndipo apa Ndi pamene anazindikira kuti mwamuna wawoyo anali ndi zibwezi zina, nkhaniyi inakafika ku bwalo la milanduku a Rogers Moffat atakadandaula kuti amafuna banjalo lithe. Pa masamba a mchezo makamaka a Facebook, anthu ena akuyikira kumbuyo Miracle Chinga kamba kolimba mtima ndikufuna kuthetsa banja lake pofuna kuthawa nkhanza za mwamuna wake amene akuti anamumenya modetsa nkhawa mukanthawi kena mpaka kumutayitsa mimba imene anali nayo pamene ena akuyikira kumbuyo miracle anthu ena akumudzudzula nkunena kuti walakwitsa nkhaniyi kukayifikitsa ku bwalo la milandu nkhaniyi mukuyankhula kwawo akanatha kungokambirana kwa ankhoswe ndi kumulangiza mwamunayo kuti asinthe machitidwe akewa. Iwowa amayankhula izi kamba kakuti mabanja ambiri amene akulimbabe kufikira lero sikuti alibe mavuto onga amenewa ayi, koma anthu akumapirirana ndi kuyendera limodzi mpaka zaka zambiri ndi kumatha ndi kumakalimbitsana limodzi. Ena ndiye akumati Miracle-yo wachepa ndi msinkhu wake kuti ayambe kuthetsa banja pano, ndiye kuti iyeyu akamafika nkukula akhala wathetsa mabanja angati